ko ka fɔ ala ma nɔgɔya bɛɛ fɛnɛ ye hee n ka ɲaman t'a la ee ye ye kunamuso denwolobali de ye kunamuso ye asetu o ne kulo tɛ e la dɛ ne kulo bɛ la kɛ numuso ne ko b'e de ma o
Hmm. Numuso, e b'a kalama ɲɛnamaya ko de kan. Ni Ala ye fɛn o fɛn da jɔnnin bɔgɔ la, i tɛ sa n'i m'o kɛ. Tiɲɛ don bi, Ala ye gɛrisigɛ d'e ma. Ala m'a di ne ma, o ye tiɲɛ ye. Ni Ala fana y'a don e gɛrisigɛ la, an ka kan ka Ala fo k'a barika da. Mais o ma se e ka ne kɔrɔmatigɛ o la. Ala tɛ ko fosi kɛ ten. e ala asetu ala ye den di bɛɛ de ma muso bɛɛ de ma n'ala ma nɔgɔ i kɔnɔko de y'a kɛ ala ne ta di ne ma walayi bi me ɲamani ta ye sisela yan kɔni ye ne de ta sise bɛ ne tigɛ de kɔnɔ n k'o f'i ɲɛna nin den kelen tɛ walima wolo yan fɛnɛ dɛ i kɔnɔko de y'a to ala ma den nɔgɔya i ye bon ne ta nin tɛ a bɛ wolo a y'i ja a m'i ja i tulo bɛ n na a y'i ja a m'i ja
E nasu nga e ma miiri dɛ nasu e ma miiri n'i y'a ye bi e bɛ du in kɔnɔ yan bi o sabu fɛnɛ ye ne ye ne tɛ n ta e fɛ hakili min bɛ ne na n'i y'o kɛ e la e filɛ ka kuma min fɔ ne e t'o fɔ nka e k'i ta bɛɛ kɛ i seko n'i kɛkow bɛɛ kɛ mais ni sise nana bi fɛnɛ min ka kan ka kɛ ne fɛnɛ b'o dɔn asetu i tɛ jɔ n ka kumakan kelen f'i ɲɛna e ni ne tɛ kelen wa an tɛ surunya ka kɛ kelen n k'o f'i ɲɛna i y'a mɛn a sisela yan nɔ ne de ye denwolomuso ye ɲɛ bɛ n na o sise bɛ ne de tɛgɛ kɔnɔ yan nɔ a ka ɲi kuma tɛ e ni ne fɛ tuguni n'ala sɔnna a ma sise bɛ na an fara ka bɔ ɲɔgɔn na yan

mun n'e sɔrɔ han wuli wuli wuli wuli mun n'e sɔrɔ tan.
sisi asetu de ye ne bugɔ. ee asetu k'e bugɔ. awɔ. ayi o tɛ se ka kɛ ee asetu asetu. naamu. ne ko asetu tɛ yen nɔ dɛ. N bɛ na ne kɔ kɛ. Tɛmɛ i ka na yan. I kɛ pewu n bɛ fusiri nin ko dan na. Ee Asetu ko e de e de ha e de e mun kɛtɔla ma nin kɛ ha. Banabana mɔgɔ in. N'i ye numuso n'a seri ma tuguni a fɔ n ɲɛna.

alimami dugutigi wulada in na i bɛ yan dɛ n'o de f'i ɲɛna dugutigi
a kɛra cogo di
asetu sise ka muso de ta o de don asetu i sigilan ta k'i sigi i sigilan ta i k'i sigi fɔlɔ subahana layi

Ah. Wallahi ne ma fosi kɛ Sise la. Sofara.
An bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ Sise jogo ye. Siga t'o la. Sabula Sise ye cɛ de ye. Ala ka mɔgɔba dɔw don. Wa a tilennen don a muso fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Nka kɛlɛ mana kɛ cogo cogo n'i ma kɛlɛkɛ ɲɔgɔn fila ka kuma lamɛn n'i y'i da kelen ta kan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ bagama kɛlɛ tigɛ dɔ fana la asetu nin ye kɛlɛ ɲɛ bɛɛ wa nin ye kɛlɛ ɲɛ bɛɛ ye dugutigi n ma fosi k'a la n'an ye sise wele ka na yan ni nin ma kɛ kɛlɛ ɲɛ bɛɛ an i tulo bɛ n ka kuma la
Sofara
na taa siseba fɛ ko ne dugutigi ko k'a ka na sisan i n'a fɔ ɲɛ b'a la i ye n ka kuma mɛn yan i teliya i ka baga muso fila b'e bolo e tɛ ka tilen o ɲɔgɔn cɛ alimami na ala ka diinɛ la nin fɔra silamɛya kɔni na kɔni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a kɔnnen kɔni don wa sise yɛrɛ ye diinɛmaa min ye n b'a dɔn pɛrɛ a bɛ nin kalama a bɛ n'an sɔrɔ yan i ɲɛji cɛ asetu n ye sofara bila ka t'i cɛ wele ka na e bɛ se ka taa n'a nana n'an y'a dalakan lamɛn ani mun ka kan a tɛ dugu yɛrɛ la e ka taa ka fɔ ka bag'i muso ma k'a bugɔ ten ko in kɔni bɛ ka ne dabali ban kosɛbɛ nka n'a yɛrɛ nana min b'a bolo a n'o fɔ an ɲɛna an k'o mɛn

an terinin
yɔrɔ ye mun ye asetu la n ye siseba bila k'a baron bi han k'a kɛ dɔn ni tɛgɛrɛ k'a kɛ n sago ye bi han i b'a fɔ ko n tɛ walahi ko n ye nkalon d'a la de k'a ye n bugɔ sise natɔ ee ala de ala kabako don f'i k'a ye forontoli la i ko mɔgɔ min mɔgɔ sɔrɔ ala b'a dɔn a ma n bugɔ walahi tellement que muso nin sɔn jaabini na kabako don han hmm. fɛn b'a la a kɔnɔko bɛ k'a to a tɛ ka den sɔrɔ a kɔnɔko bɛ k'a to a tɛ ka den sɔrɔ wa ne ka o den wolo dɛ o ɲɛngoya de b'a la a dun bɛ kɛ cogo jumɛn ala de ye n ta kɛ n daga wuli ee ala i dun y'a kɛ ko ɲa hali ni ne yɛrɛ tun don han ne tun bɛ réagi i b'a fɔ i y'a kɛ cogoya min na ala de e tɛ ne dɔn wa ko ne de don ne ni muso hmm.
mais n daga wuli i ye denko min fɔ ee eh, kuma tɛ k'o fɔ dɛ ah, cɛ de tɛ cɛ de don fɛn dɔ a bɛ san joli bɔ ale bɛ furu kɔnɔ nana ka don tilala ka tɛmɛ a la tuguni ou bien o ma kɛ ya ayi o n'a ta o ta han denko bɛ ala de bolo mais e kana na

ee a b'u bolo yen nɔ ni pariko in yɛrɛ nege si tɛ ne na aa a bɛ ka mɛn dɛ a bɛ ka mɛn yɛrɛ de aa mɛn a bɛ kalo joli bɔ sa ne tɛ ka n ta yɛrɛ ye yɛrɛ n tɛ k'a ye bɛɛ bɛ k'a cɛ